ji eme ọnụ ụtụtụ ọma nụ kedu ka unu mere ama m na unu dị mma aha m bụ nwaada ugochi nwosu n'ụbọchị taa ka anyị lebatụ anya n'isiokwu nke si na akwụkwọ akụkọ dị iche iche dịka punch Vanguard Daily Post nakwa Leadership newspaper ngwa ka anyị lebagodo anya na punch newspaper isiokwu nke anyị wetara n'akwụkwọ Punch na-ekwu sio na mbibi ya bụ loan ụfọdụ ụlọ akụ binyere ọtụtụ mmadụ n'oge ahụ akụnụba ala anyị mara afọ n'ala ka a na-ekwu sio na ha enweghịzi ike ịkwụghachi ya bụ ụgwọ ihe nke a na-ekwupụtara na ụfọdụ ụlọ akụ ya bụ bank binyere ọtụtụ ndị mmadụ ego oge ahụ akụnụba ala anyị mara afọ n'ala ka a na-ekwu sị na ha enweghịzi ike ịkwụghachi ụgwọ ha ji isiokwu nke abụọ anyị ji n'akwụkwọ Punch na-ekwu sị e gburu otu onye dịka ndị uwe ojii nke Anambra steeti nakwazi ndị ntọrọ mmadụ kwakọrịtara mgbọ ya bụ na e gburu otu onye oge ndị uwe ojii nakwa ndị ntọrọ mmadụ na-akwakọrịta mgbọ n'ihi nghọtahie Vanguard newspaper isiokwu nke mbụ anyị wetara n'akwụkwọ Vanguard na-ekwu sị na ndị ụkọchukwu katọlik niile apụtago kwuo sio na ikpe ụlọ ikpe na-ahụ maka nhọpụta ọchịchị kpere banyere akwụkwọ a Peter Obi na Atiku gbara Tinubu na ya bụ ihe etu esi wee kpee ya meziri ka obi ụmụafọ Naijiria koro n'elu na okwu na okwukwe ha nwere na ihe gbasara ọrụ ikpe esichaghịzi ike ka a na-akọwa na ikpe ekpere gbasara Peter Obi na Tinubu ka ụmụafọ Naijiria na-ekwu sị na etu esiri kpee ya amasaghị ha nke ọma ya mere okwukwe ha nweziri na ịbụ onye isi ụlọikpe esichaghịzi abụọ anyị ji n'akwụkwọ Vanguard na-ekwu sị ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ isii a na-enyo enyo na aka ha dị na ogbugbu egburu onye ahụ ji ọkwa DPO nke ndị uwe ojii na ya bụ steeti Rivers nke atọ na-ekwu sị onye isi ụlọ akwụkwọ mahadum nke Unilag nke steeti ana nke steeti Lagos ekwuola sio na ihe kpatara ejiri bugo ọnụ ụgwọ akwụkwọ na ya bụ mahadum bụ na gọọmenti etiti enweghị ike itinye ego kwesịrị ekwesị na agụmakwụkwọ nakwa ihe isi ike nke dị na obodo anyị bụ Naijiria ya kpatara ha ji wee tinye ọnụ n'ego ha na-akwụ n'ụlọ akwụkwọ ha ka anyị lebazie anya na Daily Post Daily Post isiokwu nke anyị ji na ka anyị ji n'akwụkwọ Daily Post na-ekwu sị dịka ọ bụ nnọọ na orugo ụbọchị otu narị onye isi ala anyị bụ Tinubu ji wee nọdụ n'ọchịchị na ụmụafọ ala anyị bụ Naijiria na-eche Tinubu ka o mezuo nkwa niile o kwere ha na ihe ga-adị mma ya bụ na ụmụafọ ala anyị na-ele anya na Tinubu ga-emezu nkwa niile o kwere ha site n'ịgwa ha na ihe ga-adị mma anyị ka na-ele anya ka anyị chere na ya Leadership Newspaper nke a na-ekwu sị o na otu nwoke a na-ebo ebubo na ọ na-ere akụkụ ahụ mmadụ ka a na-ekwu sị na ọ na-emezi ka onye isi mgbaka ya bụ isiokwu nke si n'akwụkwọ Leadership Newspaper daalụnụ n'ige ntị chukwu gọzie unu aka m bụkwa nwaada Ugochi Nwosu unu echefukwara isonyere na Facebook nakwa na YouTube nwaada Ugochi Nwosu Chukwu gọzie unu